ụmụ Igbo ekele m ụnụ ndị Igbo niile na mba ụwa dị iche iche ana m asị nke onye chi ya zere ọ ga-adịrị ụnụ niile na mma ọ bụ Chizzy Ani ka ị na-ekiri na nke taa na eziokwu bụ ndụ n'eziokwu bụ ndụ nke ụbọchị tata ihe anyị ga na-arụtụgasị aka bụ ihe na-eme na mmadụ na-aga n'iru ihe na-ebutara mmadụ agamniru akụ na ụba udo ogologo ndụ na nchekwa ndị Igbo kwuru okwu wee were okwu e kwuru a na-akpọ ogbenye ihe ọ pụtara bụ ogbe na-enye maka na ndị nna nna anyị ha mechara mara na nke bụ eziokwu bụ na onye chọọ ịga n'iru na ọ ga na-emesapụ aka na ọ ga na-enye onyinye na ọ ga na-enyere ndị ọzọ aka ka ihe wee na-agara ya nke ọma ọ bụ ndị be anyị bidoro ya mara ya wee kwuo ya n'okwu wee were ebe a pụta sị na ogbe na-enye ya bụ ogbe na-enye ihe ogbe na-enye ihe ọma ogbe na-enyere mmadụ ibe ya aka ogbe na-afụ mmadụ ibe ya n'anya ya bụ ebe ahụ a na-eje eyekarị a pụtazie a sị na ogbe a na-enye ndị ahụ a na-enyekwa a kpọbazie ha ogbenye maọbụ ogbe a na-enye ya mere na ị chọọ ka ị gaa n'iru ị chọọ ka ihe na-emere gị nke ọma ọ bụghị ihe niile ka ị ga-eje na nke nwa dibịa a na-agbara gị ya n'afa ọ ya mere na ị ga na-ekiri kpakpando tv na ị ga na-esonyere anyị na kpakpando tv ma na YouTube ma na Facebook ma na na-esonyere Chizzy Ani ma na nke anyị na-eme na redio na Solid FM ị na-esonyere anyị ị fụ na ebe a ka anyị na-agwa nke bụ eziokwu n'ihe gbasara ọdịnala Igbo n'ihe gbasara ihe ga-eme ka i si n'oru Mmụọ, i si n'oru agbụ mmụọ nke ndị bịara abịa na ụfọdụ ndị a sara isi kere ndị Igbo nakwa ndị isi ojii ndị ọzọ. Maka na i soro ntọnala ndị be anyị, ndị ụmụ ndị nna nna anyị ha ndị ochie, ndị gboo mere, ha emegoro anyị usoro ihe anyị kwesịrị ịdị na-eme ka ihe na-agara anyị nke ọma, ka anyị na-ebi ogologo ndụ, na-ebi ogologo ndụ n'ime ahụ isi ike. Ya mere ha ji na-ekwu na onye na-emesapụ aka na ihe na-agara ya nke ọma ya mere ha ji na-ekwu na ogbe na-enye na ogbe na-enye na ihe na-agara ha nke ọma nwanne m nwanna m nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ee gịwa bụ onye na-ekiri m na mba ụwa ọbụla ị na-ekiri m ugbu a bido ugbu a mesapụ aka mana ịhụ nke bụ eziokwu ka ị ga-esi mesapụ aka bụ ibidogodu n'ụlọ e ji kpọọ ogbe jee bido n'ogbe unu yebe aka Ị na-enye aka nyere ndị okenye aka ndị ga-eji obi aṅụrị wee na-agọrọ gị ọfọ kwa mgbe kwa mgbe a na-agọrọ gị ọfọ na-enye ndị nọ na mkpa ọ bụghị oge niile ka e, ọ bụrụ sọsọ ego ka eji enye ihe ebe ahụ nke ahụ i were oge ahụ i were mkpa ahụ i were ije ihe ndị mmadụ obi umeala ụfọdụ oge eje nọnyere mmadụ nyere ha aka mee ihe dị iche iche ị na-eme ya Chukwu Okike ga na-atọpịpụ ihe ọbụla kere gị agbụ, ị na-ewere onwe gị, ị na-aga n'iru. Mana i nwekwarị akụ, ị na-ejiri akụ gị wee na-enede ndị ọzọ. I site n'ogbe gị wee yebere ndị mmadụ aka, site n'agbata obi gị, site na ụmụnne gị, site na e, obodo dị iche iche. Nwanne, ihe a ka ndị ọcha mụtara. Ka m tụpee gị azụ ka ị wee mara na nke a bụ eziokwu. Cheta na ndị ọcha ndị niile were akụ na obodo ndị ọcha dị iche iche na ha were nke ha kpọrọ foundation dị iche iche ebe ha na-ewere akụ ha wee na-eji enyere mba dị iche iche aka ị na-afụ ka ha na-ada mba ndị niile na-eme ụdị ihe dị otu a ada ada ọ ndị nna nna anyị ha mebere ya kama ụfọdụ ugbu a ihe egbochina ha isi ndị ndị ndị eh, omenala bịara abịa ndị a sara isi ndị okwu na ụka ndị si na ha bụ ụka emebichana ihe niile wee were ụbụrụ ndị isi ojii ụfọdụ wee tụfuo wee weziri nke ndị bịara abịa mere na ndị ndị bịara abịa na ọ na-agara ha nke ọma maka na i je ịfụ na a bịa wọrịsịa ndị isi ojii ha anaghachite azụ debe ahụ na ha na-ewetara unu ihe wee na-enyezi ndị mmadụ ihe n'efu mere na ụfọdụ ka e gobiri ugbu a ka ụfọdụ ndị ajọ mmadụ n'ime ndị Igbo n'ime ndị isi ojii na nwoke ma nwaanyị jezie debe ya baza afọ otu dị iche iche ha kpọrọ foundation na-eji anara ndị ọcha ego ndị ọcha enye ha na ha na-enyere ndị ihe na-atụ n'ọnụ aka na-ebunye ha akụ na ụba ị fụ na ndị ọcha na-aga n'iru ndị niile bụ ọgaranya dị iche iche n'obodo ndị ọcha dị iche iche were ihe dị iche iche ogbe dị iche iche ha na-enyere aka kwa afọ kwa afọ kwa ọwa kwa ọwa mere na ọ na-agara ha nke ọma nke a bụ ofu ihe gbara ọkpụrụkpụ onye ọbụla chọrọ ịga n'iru chọrọ ịbụ ọgaranya ga na-eme ị ga na-eyesapụ aka ị ga na-eme ị ga na-enye ndị mmadụ na-enyere ndị nọ na mkpa dị iche iche na-enye aka ndị otu dị iche iche ebe ọ bụla ihe na-aga nke ọma ndị ọrụ dị iche iche e were ogbe ikwu ikwu ị kwesịrị ịchọpụta ndị ọdịnala ị na-enye aka ka mmụọ ndị Igbo na-aga n'iru gwa m ka gwa gị nke bụ eziokwu ị na-eme ọkachasị ndị na-akwado ọdịnala i je jụọ jụọ ese dị iche iche e wegoro ndị nọ n'ebe dị iche iche kwuo oge kwuo ogbe ewe ndị ha họpụtara na-eji akwado ndị sagasị ọdịnala dị iche iche nwanna mmụọ Igbo na-ejere ha ozi na-echekwa ha ihe na-agara ha nke ọma ha na-eme ọfụma ha na-eme ọfụma nke ukwuu ya bụ ịchọ ịga n'iru ịchọ inwe udo ịchọ inwe anwụrị bido ugbu a kwalitebe nke ndị be nna nna gị ha kwalitebe ihe gbasara ndị Igbo kwalitebe gbasara ọdịnala jee na ezinụlọ unu jee chọọ ndị ị ga na-enyere aka jee n'ogbe gị jee chọọ ndị ị ga na-enyere aka jee na ebe dịgasị iche iche soro enyere aka ka ihe na-aga mma n'obodo nke a ga-abụ eme ka ihe ji gaba echeta gị ogbe na-enye cheta na ọ bụ ya bụ isiokwu anyị nke ụbọchị taa ụfọdụ si na ọ bụ ogbenye mana ọ bụ ogbe na-enye ihe ọma ị nwere ike ụfọdụ ji ị mara na ngwanezie n'anya ndị ụfọdụ ghọtagoro ihe a niile bụ ndị ọgaranya gara aga ha jee n'ebe dị iche iche enwere ndị ha na-azụpụta enwere ndị ha na-ebunye ego enwe ụlọ ọrụ dị iche iche ha na-akwado enwe ndị nọ na mkpa dị iche iche ha na-akwado ụfọdụ jee n'ụlọ ọgwụ ha kwụọrọ ndị mmadụ ụgwọ e, e, ụlọ ọgwụ ha ụfọdụ akwụọ ụgwọ akwụkwọ ụfọdụ enye ndị na-akwalitegasị ụlọ ọrụ dị iche iche aka Mmụọ dị iche iche na-enye aka dị na ana Igbo. M wee na-asị gị taa, ee, ị nwere ike na-eche ya n'ụzọ, mana nke bụ eziokwu, ọkwa ịma na ihe na-afịa arụ ọkachasị oge ndị mmadụ na-ewerọ oge a ka ị kwesịrị ịdị na-enye wee yee aka ka ihe gaba nke ọma n'ala Igbo ọkachasị ndị ga-akwalite mmụọ dị iche iche na be unu na n'ala Igbo ma ndị ihe ọbụla gbasara ọdịnala tinyebe ya ọfọ eji ndị eziokwu gọọrọ gị ga-ele ngọfọ ọma a gọọrọ gị ga-ele ihe ọma na-amịrị gị kwado ọdịnala kwado mmadụ ibe gị jee n'ogbe gị jee yebe onyinye n'ụzọ ọbụla ihe ọma ga-abara ndị mmadụ uru ịfụ na ihe ọma agaghị akọ gị ọ bụrụ na ị chọọ ka ihe ọma ghara ịkọ gị n'ụwa ọ bụrụ na ị chọọ ka ihe ọma ghara ịkọ gị n'ụwa nwanne jee yebe onyinye jee yebere ndị mmadụ aka jee kwalitebe nke ụlọ ọrụ dị iche iche jee kwalitebe ndị mmadụ dị iche iche jee yebere ndị nọ na mkpa dị iche iche aka i mee ya ihe ọma agaghị akọ gị ihe ọjọọ agaghị na-eme gị ịnọgodoriri na mkpa ịnọ na mkpa ọbụla mmụọ ndị ahụ ị na-enyere aka mmụọ ha ga-ekuni wee bịa zọpụta gị n'oge na-adịghị anya ihe agaghị na-esiri gị ike ichebe echiche ọma maka mmadụ ibe gị yebere ogbe gị aka Ogbe gị bụ ogbe Igbo, ogbe gị bụ ala Igbo, ogbe gị bụ ọdịnala Igbo, ogbe gị bụ na ezinụlọ gị na ụmụnna gị na ụmụnne gị na ndị ikwu na ibe gị ọ bụ ha bụ ogbe gị jee yere ogbe gị aka ka ihe dịrị gị na mma nke a bụ eziokwu tata i mee ya nwanne site n'afọ a site na ugbu a taa taa ị na-ekiri m mee ya ka ị fụ ka afọ ofu afọ ga-adịrị gị ka ị fụ ka ọnwa ga-adịrị gị ka ị fụ ka izu a ga-adịrị gị ọ ga-adịrị gị na mma yebere ogbe gị aka ọ bụ ihe nzuzo pụrụ iche ndị gboo mere ka ihe wee na-adịrị ndị mmadụ aka ha ji sị ogbe na-enye jee soro na-eyere ogbe aka bịa yebe aka n'ihe anyị na-eme bịa yebe aka n'ihe a na-eme n'ọdịnala bịa yebe aka ka e jee kwalitebezi mmụọ na-agọrọ gị ọfọ dị iche iche aje ọ bụrụ na ị nọ n'obodo dị iche iche n'obodo oyibo na ndị mmadụ ga-apụta anyị ga-eje n'obodo dị iche iche jee gọọrọ gị ọfọ dị iche iche ka ị kwalite afa gị adị n'ihe na-eme ndị afa gị soro na mmụọ ga ndị mmụọ ga na-eje n'ozi n'obodo dị iche iche n'ala Igbo n'ebe niile kwa ụbọchị niile ya mere m ji asị gị ihe zoro ezo ndị gboo debere bụ ogbe na-enye imesapụ aka ka ị na-eme nke a ọ ga-adịrị gị na mma echefula ije na-ekiri anyị na Kpakpando TV gwa ndị ọzọ soro ya na Kpakpando TV na Facebook na YouTube na ebe niile soro m Chizzy Ani ọ ga-adịrị gị na mma ma echefula i nwere ajụjụ gbasara ọdịnala na ihe ọ bụla ị chọrọ ime ka anyị wee na-aga n'iru mee ọ dị mma wee na-asị na ọ ga-adịrịrị gị na mma ka ị na-akwado nke anyị na-eme ka ị na-enye aka ka ọdịnala anyị wee na-aga n'iru na m wee na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma akara ekwentị a nọ n'ihe onyonyo a ewezi ka o si masị gị iso wee na-enye aka ka anyị na-akwalite ọdịnala na-agbasa ozi ọdịnala na-eje n'okwu mmụọ dị iche iche na-eme ndọkọnata na-esepụta ya na-afụkwa ụwa si eme ya ọ ga-adịrị gị na mma kwado nke anyị na-eme ewezi ka o si dị kwado anyị lekwa akara ekwentị n'ihe onyonyo gị ọ nọ n'ihe onyonyo gị ọ ga-adịrị gị na mma ka ị na-eme nke a okike chukwu kere igbo mmụọ na-enye aka mmụọ na-enye ngọzi mmụọ na-echekwa ga na-echekwa gị na-enyere gị aka na-emere gị ihe ọma mmụọ na-eme ihe ọma ga na-emere gị ihe ọma ka ị na-akwado ọdịnala ndị igbo ka ị na-enyere ndị ogbe igbo aka ọ ga-adịrịrị gị na mma abụ Chizzy Ani wee na-asị udo dịrị gị nwa afọ Igbo ka ị na-akwado nke anyị na-eme ka ị na-akwado nke ndị Igbo ka ị na-akwado ọdịnala ndị Igbo ka ọ dị